Ukakwatira mtsikana wachichepere chimachitika ndi chiyani? Chomwe tikutanthauza apa ndi mtsikana amene wakwana legal age kuti ndi ololedwa kuti atha kulowa m'banja. Komano tiyerekeze mwina mtsikanayo ali ma 20 chakuti years iweyo ndi 30 chakuti or 40 chakuti pali difference 10 years or more. Ndi chani chomwe iweyo umakumana nazo? Video ya lero tifuna tikambe mu zinthu 10 and zinthu 10 zimenezi kwambiri tikuyankha anthu ambiri amene atifunsa zinthu ngati zimenezi. chinthu choyambirira different life stages chimafunika kuvomereza kunena kuti um, nonsenu muli ma stages osiyana so mtsikana chimachitika ndi chani mkazi wanuyo chingamuchitikire ndi chani amakhala kuti akudusa mu nthawi imene she is trying to discover herself Ah, pomwe pa nthawi imeneyi mwamuna umakhala kuti you are already settled so muyembekezere kunena kuti suti mungafananiranetu zinthu yayi mumakhala kuti musiyanabe sinanga wina akungozipanga discover kumene akungokula kumene so what to expect during this time ndi growth phase wina wake akukula pa nthawi iyi komanso lifestyle adjustment mtsikanayo akuyesera kuzipanga adjust lifestyle komanso ndi nthawi imene she's trying to learn responsibility sangangofikira kutha zonse during this time amakhala kuti ndi munthu amene akuphunzira amakhala akulakwitsa akuzikhonza inunso mukumukhonza kuti akhale chinthu chimene inuyo mukufuna so during this time chimachitika nchiyani pamakhala ma conflicts and ma conflicts ake she may feel restricted when you want structure mkaziyo amatha kumaziona ngati kuti mukumukakamiza kwambiri zinthu or mukumpanga restrict kwambiri zinthu mukamamuza structure kuti aise banjatu umu ndi mmene limakhalira iyeyo amaona ngati kuti zikukhwima kwambiri kwa iyeyo so amatha kumapanga resist nthawi zina zake and iweyo ngati mwamuna umatha umaza- umamuona ngati kuti shes just too childish or ali confused pa zinthu zimene iyeyo akufuna sakudziwa zinthu zimene iyeyo akufuna cha number 2 chimachitika nchiyani higher expectations from you mkazi wanuyo mtsikanayo amakhala akuyembekezera zambiri kuchokera kwa inuyo sure amakhala kukuonani kuti inuyo muli kale stable komanso inuyo muli mature komanso muli ndi experience yochuluka kuposa iyeyo so chimachitika nchani during this time iyeyo amakhala akungofuna guidance from you komanso amakhala akungofuna emotional maturity mumukhwimise nzeru zake komanso financial order chuma muchiyendetse bwino pa nyumbapo ndiye mu nthawi imeneyi ma conflicts anji amene amachitika iyeyo amatha um, mu- inuyo mukangopanga act immaturely iye uja amakhala easily disappointed chifukwa choti amakhala akuyembekezera zambiri kuchokera kwa inuyo komanso inuyo mukamampanga over control kumuunikira kwambiri zinthu kumpanga control zinthu iye uja amafila ngati kuti eh koma ndiye akundipangatu suffocate Now chinthu cha number 3 china chimene chimachitika nchiyani? You naturally have more influence. Mukuyenera mudziwe sinanga inuyo ndi okulirapo ndi amene muli ndi influence yochuluka pa iyeyo ndi inuyo. So experience yanu shapes how she thinks eti imapanga shape mmene iyeyo amaganizira komanso mmene iyeyo amapangira plan komanso kupanga decide now what to expect during this time mkaziyu amakhala akupanga look up to you for direction amakhala akukuyang'anirani inuyo kwambiri for direction mbali ina iliyonse ya moyo wake chifukwa chonena kuti guidance yanuyi ndi imene iyeyo amakhala ali ready kuti apange follow sinanga muli ndi experience yochuluka so during this time mmasemphana maganizo zotani or pamakhala ma conflicts otani amatha kumaona ngati kuti ah, she has lost herself kuti ineyo amuna angawa ndi akungondilamula zilizonse or akungondiunikira zina zilizonse iye uja amaona ngati kuti ali lost and kumbali ya iweyo mwamuna umatha kumaona ngati kuti mwina samakumvera sinanga akukula right so confidence yambano kubwera mwa iyeyo iweyo mayamba kuona ngati kuti akukuderera sakukumvera olo akungopanga zake ndi conflict yomwe imabwera during this time komanso chinthu cha number 4 insecurities on both sides mbali zonse iweyo mwamuna komanso mkazi mmayamba kufila insecure inuyo ngati mwamuna mmatha kumazaona ngati kuti mkaziyo a- atha kukakondanso anyamata anzake so nthawi zonse mmakhala ansanje kaya wapita ku sukulu kaya wapita ku ntchito mmaona ngati kuti mmene uja azikayenda ndi anyamata asaizi anzake komanso at the same time mkaziyo amaona ngati kuti "Ei, mwina ifoti mwamuna wangayu ndampanga annoy kwambiri or ndimamvutisa kwambiri ndimaoneka ngati mwana mzochita iye uja mwina nkutheka panopa wapezano mkazi wokhwima mmaganizo oti akhale naye So what to expect during this time? Chimene chimafunikira nthawi iyi pamafunika moments of reassurance. Aliyense ampange reassure nzake. Ndimakukonda, ndizakhala nawe munyengo zonse mpaka nakalekale. Mwamuna atero, mkazi atero. Reassurance during this situation ndi imene imafunikira kwambiri. So pamakhala ma conflicts anji, nsanje, jealousy. Mwamuna amatha kukhala wansanje pa mkazi wake, mkaziso kukhala wansanje pa mwamuna wake. komanso overthinking kumuganizira winayo zolakwika zambiri komanso checking their phones kuchekacheka mafoni wina asangopita paseri waitenga foni kuona akucheza ndi ndani social media zimenezi mwina akupanga flirt ndi anthu ena pa social media komanso ma movements mayendedwe eti eh, uma umakhala okhuzidwa kwambiri ndi mmene winayo amayendera eh, mangochokapo eh, mabwera mochedwa ndi zina zambiri chinthu cha namba 5 ndi chani energy level differences mukakwatira mkazi wachichepere muvomereze kunena kuti energy yanu imakhala ndi yosiyana ndithu sinanga winayo wa- wafika pa nthawi imene ili ya prime yake eti wayamba ku- ali ndi mphamvu ali ndi ma energy ambirimbiri mthupi lake so chimachitika ndi chani iye uja amatha kukhala mkaziyo akufuna more adventure and excitement mwina akufuna ma out akufuna bwanji tipangeko izi he tiyesepo izi pomwe iwe mwamuna umakhala nthawi iyi watopa ndi zimenezo and then what do you want during this time you are just used to the routines komanso you just want peace ndiye chimachitika nchani what to expect during this time pamakhala timati lifestyle balancing chimafunika ndi kubalansa osati kumusiyiratu kumutrashiratu wina zimene akufuna you have to balance things up wina amve kukoma winanso amve kukoma komano during this time ma- pamakhala ma conflicts anji nthawi zambiri amatha kuganiza ngati kuti inuyo ngati mwamuna you are too serious on her komanso inuyo mumatha kumamuona ngati mkazi is just too playful sinanga kufuna eye birthday kuli birthday yanzanga e pakufunika zakuti zakuti e ndipo nditapita kwakuti kwakuti ah, kuchitika zakuti zakuti mwakuti iweyo umangomuona ngati kuti iyeyo zochitika zake ndi za childish kwambiri and nthawi- iweyo zochita zako zimangokhala ngati mwana sinanga nthawi zambiri amakhala influenced by other people chinthu cha number 6 communication gaps Sinangano mtsikanayu ndi wachichepere. Nthawi iyiyi mzimayi amakhala zochita zake zikungoyendera kwambiri ma emotions. Emotions drive many reactions in her. Komanso inuyo ngati mumuna nthawi iyiyi simumayendera ma emotions. Mmayuza kwambiri logic and calmness. So what to expect during this time? Chimene chimafunikira kwambiri ndi kumphunzitsa mkaziyu ma communication styles. Kuti umumu ndi mmene tikuyenera iwe ndi ine tizilumikizanirana or tizimvanirana panyumba pano. So during this time chimachitika nchani? Pamakhala ma conflicts. iye uja amatha kumaona ngati she may cry easily ndi nthawi zimene azimayi amatha kumangolira zosadziwika bwino and iwenso ndikumakhala annoyed iwo mangolira zilizonse komanso amatha kuzitenga zinthu zina zake personal and nthawi iyi zimene azibambo ambiri timapanga eh, timayamba kupanga respond with silence eh, ti silent treatment Z- zakubowani zina zake osamuyankhulanso or kungopanga withdraw ah, inunso paja komano sutiso zimakhonza zinthu zimangompangaba frustrate kwambiri mkaziyu chinthu cha number 7 big dependence on you mkaziyu sinanga ndi wachichepere akuonani inuyo ndi okulirapo amakhala akudalira inuyo kwambiri pa zinthu zosiyanasiyana pankhani kaya ndi zachuma kaya ndi emotional direction and chimachitika ndi chiyani she will lean on you for guidance amakhala wayadzamira kwa inuyo or akudalira inuyo kuti inuyo ndi amene mulongosole zinthuzo so pamakhala ma conflicts anji she might accuse you of controlling when you are just leading and iye uja amatha kukupangani accuse inu nde mmangondipanga control kodi ineyo zinthu zina sindingapangeko ndekha pomwe inu cholinga chanu si chimenecho yayi you are just leading your family to the right direction komanso you might feel too much pressure ngati mwamuna eti timayamba kufila pressure koma mkaziyunso ndeye wayamba kutikwana bwanji afuna ineyo ndizingopanga provide everything ndizingomuuza kena kalikonse kochita ndi nthawi zimenenso azibambo ena amaganizo zomutenga mkazi kukamubwezeretsa kwa amayi ake chinthu cha number 8 boundary conflicts mtsikanayo mkaziyo eti amatha nthawi zina kumapanga test ma limits without even realizing so chimafunikira ndi chiyani chimafunikira kukambirana pa nkhani za azinzake chifukwa ma limits amene amapanga amakhala akupangabe hangout ndi ma friends and amuna ambiri zimazayamba kuwabowa eye akutenga maganizo anzake olo kapena azinzake akumunamiza akucheza kwambiri be ndi azinzake eye ali ndi azinzake amuna ni nthawi imene amakhala akufuna freedom eye ma outings Ah, ndifuna ndichokepo eh, kusanzika kwambiri social media kavalidwe kake sakuvala mozilemekeza so during this time pamakhala ma conflicts kubwera kwake kwa usiku azinzake amuna amene akucheza nawo or freedom yake iyeyo akufuna freedom pamakhala ndithu makokanakokana kukanganakangana zimenezizi so ndi nthawi imene mwamuna amaoneka ali too strict pomwe iyeyo akuona ngati kuti that's just a normal behavior to do now chinthu cha namba 9 ndi chiyani chimakhala timati maturity gap in handling problems kukhwima pakupanga handle ma problems kumakhala kosiyana pakati pa anthu awiri amenewawa so pomwe iweyo mwamuna you solve problems calmly umasova mavuto akabwera modekha pomwe iyeyo vuto likabwera she panics komanso amapanga overreact or mwina kupanga seek advice from friends ndi nthawi zimene mkazi amayankhulana kwambiri ndi azinzake or mwina makolo ake kuti ampange guide ma issues a m'banja peza zoti akukanika kuwapanga handle iyeyo akuwauza azibale ake so what do, what to expect during this time chimafunikira kwambiri ndi kumphunzitsa mkaziyo timati emotional intelligence kukhwima kwa mu nzeru kukhwima mmene angathe iye kupangira handle things komanso pa ma conflicts amachitika nchiyani pamabwera outside influence from friends kaya ndi achibale and nthawi zambiri malangizo ompatsawo amatha kukhala misleading owononga banja komanso pamatha kubwera ma quick decisions after arguments ndi nthawi zimene mkazi amatha kungotere kungokangana izi ah basi ndikupitanso kwathu e ndi zina zambiri zimabwera chifukwa cha maturity gap chinthu chomalizira chimenechi cha number 10 she will continue growing mukuyena mudziwe kunena kuti mkaziyu sinanga munamtenga ali wachichepere azapitirizabe ameneyutu kukula akukula ndithu so apanga evolve ndithu into a more mature version of herself so what to expect during this time pamachitika zambiri and mindset yake ya mkaziyu imasintha komanso confidence mwa iyeyo imapanga increase mwamuna ndikumatha kuzifila kuti ayi koma mkazi wangatu pano wayamba kukula ndithu mzochitika kusiyana ndi poyamba komanso ma new goals mwa iyeyo and during this time pamakhalabe ma conflicts kuti as she grows she might challenge your leadership and amayamba kuchallenja si nanga ano wayamba kuona ngati kuti a- atha kutha zinthu and that's the same even mwana wang'ono eti akama- akafika pa stage inayake amakula mtima osafuna kumuuza osafuna kutumika sikuti that is completely bad ayi amakhala iyeyo wayamba kuziona nzeru umo mwa iyeyo but i think now its time yoti nanenso nditha kunena chiganizo pandekha pomwe iweyo umatha kuona ngati kuti shes changing too fast mwina ndi wamwano mwina ndi woderera chani chani komano shes just trying to grow uthenga wanga omaliza pa nkhani imeneyi ukhale wotani big age gap is not a problem at all kusiyana kwa zaka kuja si vuto lina lililonse ndizotheka mwamuna kukwatira mkazi amene ali wachichepere kwa iyeyo komano chofunikira kwambiri pa nthawi imene chimakhala chani pamafunika kupirirana kwambiri pamafunika communication yanu ikhale yabwino kulumikizana kwanu komanso pakhale kulemekezana pakati panu komanso pakhale kukhwima nzeru mmene mukupangira zinthu zanu emotional maturity komanso mupange balance leadership yanu ndi gentleness